ekele m n'agbanyeghị na e guzobere otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị Labour Party na iri afọ abụọ na anọ gara aga anụkebeghị maka ya bụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị tutu rute n'afọ anọ gara aga Peter Obi banyere na ya site na mbanye Peter Obi ndị mmadụ batabara na Labour Party na ikem na ikem ka o suru esu ọtụmasị na ndị na-eso ụzọ Peter Obi bụrụ ozuru mba nke inwe ndị dị iche iche bụ ndị otu ha na mba ụwa dị iche iche otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị APC na PDP hụrụ Labour Party ka otu n'ime ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị achịkọta ekwe ọnụ maka na o nwezughị ngalaba na anaka na steeti nakwa okpuru ọchịchị ala anyị dị iche iche nlelị a mere ha n'anya mgbe Peter Obi kụziri ha na elelịa nwa ite ọ gbanyụọ ọkụ site na nhọpụta emere n'afọ atọ gara aga eji zọọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa hapụcha ka ikpe si gaa maka ọzọ emena ndị kwenyere na Peter Obi chọrọ ịnara ha ụra arahụ sonyegara mkpụrụ ụgbarụgba n'otu Labour Party na udo mere esemokwu dapụtara na ya bụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ji bụrụ a na-ebu n'isi ọ na-anyị n'ọdụdụ a na-ebu n'ọdụdụ ọ na-anyị n'isi mana ha sitere n'aka ndị dịka Julius Abure Lamidi Apapa nakwa Abayomi Arabambi wee na-akwanye ọkụ ya bụ esemokwu n'agbanyeghị na ụlọikpe ekpesịa ọgwụ ala anyị Supreme Court kere ikpe na esemokwu Julius Abure na Nenadi Usman ji azọ onye bụ onye isi oche Labour Party kwuo na ọ bụ sinetọ Nenadi Usman bụ onye isi oche ụlọ ọrụ INEC na-ahụ maka nhọpụta n'ala anyị ghara ịnabata Nenadi Usman dịka onye isi oche Labour Party tutu ruo n'otu izuụka maọbụ abụọ Peter Obi ji hapụ Labour Party wee pụọ maka na ejula kpụrụ ọ kpụrụ okiriko ya ebube Peter Obi soro ya banye na ADC n'ụdị mere ADC ugo mba ozugbo ozugbo puku kwuru puku ndị ala anyị ma site na Labour Party na PDP ha ji wee kwobetebe na ADC ndị kwenyere na Peter Obi chọrọ ịnapụ ha ọnụ n'ara jiri mmụọ ọ bụrụ na ihe nti na-ata agwụghị na ọ naghị ezu ike wee hụ maka esemokwu na ADC na ụdị ikpe ADC nwere n'ụlọ ikpe ji ka nkụ ọnọdụ dị otu ahụ pụrụ imegide onye zọrọ ọkwa n'aha ADC gbakọnyere nke ahụ Atiku Abubakar kwuru na iwu bụ na ọ bụ ya ga-azọ ọkwa onye isi ala n'aha ADC nke a bụ n'agbanyeghị na ọchịchị ala anyị ka dị n'aka ndị mpaghara Southern Nigeria n'ụdị ka fọdụrụ ha afọ ise a chọba achọba ọ bụrụ mpaghara South East ka o luru ọ tụmasị na e nwere nkwekọrịta kwadoro ya bụ ndị ugwu chịa ndị ndịda chịa nke a bụkwa n'agbanyeghị na Atiku Abubakar azọọla ọkwa onye isi ala Naijiria ugboro isii dakpọcha ọ chọrọ ịma na David Mark onye mpaghara Northern Nigeria bụ onye isi oche otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ADC na ọ bụ onye mpaghara Southern Nigeria kwesịrị ịzọrọ ADC ọkwa onye isi ala sie ọnwụ na iwu na ọ ga-abụrịrị ya nwa bụkwa onye Northern Nigeria n'ụdị mere Peter Obi ji yara ha jewere tinye isi n'otu ndọrọ ndọrọ NDC ahụzụrụ ka akwụ nọ n'ada dana na ite mmanụ bụrụzịa elu eme ụlọ ị hụrụ ka ndị otu NDC ji jiri otu olu obi ọcha na aṅụrị kpebie na ọ bụ Peter Obi ga-azọrọ ha ọkwa onye isi ala ị ma na ịbụ onye otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị NDC bụzi ọgụ na mgba maka igwurube ndị mmadụ ma ndị APC ma ndị PDP ma ndị ADC ma ndị Labour Party na NNPP chọrọ ịbanye NDC maka Peter Obi NDC bụzi egwu eji ebe a na-echi ọzọ anaghị ahapụ were eje ebe a na-arụ agwụ ọ dịsịa ka Labour Party enweghị onye ga-azọrọ ya ọkwa onye isi ala n'afọ 2027 maka na o nwebeghị onye jere gbara akwụkwọ fọm eji ama onye chọrọ ịzọ ọkwa onye isi ala n'agbanyeghị na egboro ọnụ ahịa na ntụ n'ọnụ iri nde naira ise ọ gịnị ejizi ndị dịka Julius Abure Lamidi Apapa na Abayomi Arabambi ndị ekweghị Peter Obi ṅụọ mmiri tọgbọ iko mgbe ọ nọ na Labour Party ije gbara akwụkwọ fọm ahụ mmadụ atọ a otu mkpụrụ aka rụtara mmanụ tere ọha n'ụdị na-etinyezi Labour Party n'ọnọdụ ana m anwụ anwụ ndị arụ abụ m Chukwuma Ogbonna onye ọma okpe ekele maka na ekwenyere m na ndị zalara oku m kpọrọ maka ime ka amata ka ozi ugo si amasị ha ma ọ ka o si ya amasị ha na ohere like maọbụ kọment biko zigara ozi ugo a ndị ọzọ